zona ndiziyenda nditavala bathing towel kulikonse ngati wamisala ayi please zimafunika kumaganizirana ndiye kuti ndizipita bwanji kokacheza kwa anzanga nanga kuntchito ndipita bwanji abale ndizovutadi mupita bwanji olo kuntchito chifukwa olo kocheza kwa anzanu simungapite akakusekanitu azikakunenani kuti mwavala bathing towel they will say you are mad they will be like hey look at mrs blenak she is mad look at what she is wearing she is in bathing towel why you see other people will even take pictures of you and upload on their whatsapp status and everyone will be talking about you people are evil ah. koma don't worry zitheka paja tamuuza junior kuti atithandize kuyang'ana ndipo osadandaula zipezeka zimenezozo apa patingokhala ndi chikhulupiriro and by the way ma bathing towel akakukwanani like maybe you are tired putting them on you can always put on ma blanket no problem nanga mupanga bwanji because there is no way 24/7 muzikhala mu bathing towel that thing is hard kuti muzichivala always so you can alternatively use blankets yeah kodi bambo zikukusangalasani eti mukuona ngati kumavala bathing towel ndi zinthu zabwino zona tsiku lonse wiki yonse ndizikhala mu bathing towel ayi zikomo kwambiri muzindiseka ni pakuti inuyo ndi amene muli pabwino muli ndi zovala zonse mutha kuchoka kumapita kulikonse komwe mukufuna ayinso nkhani si imeneyo ma junior kodi munthu asacheze nanu inetu ndikudziwa kuti ndizowawa kumangokhala m'nyumba basi always kumakhala mu bathing towel ndikuziwa ndithu ndizowawa sikutinso ndikukondwera nazo ayi ndingofuna kuti ndicheze nanu ine ndimangofuna kuti pang'ono tikumbukire ngati those days if you can remember we were having such moments kumagemulana but for the sake of fun osati mwina ndimadana nanu ayi ine sindikudana nanu mwamva eti nde musatengere inenso ndi odandaula kuti mukungokhala m'nyumba mukanika kutuluka panja kuti like mkhoza kuona kunjako kukazungulira kunsewu yeah you are, you are always here like a cat eh? at least a cat is better nthawi inayake amatha kunyamuka like mphaka uja amatha kunyamuka kupita kwina kwake but for you you can't so a cat is better than you for now ah inu zinthu zake zosakhala bwino mukanika kutuluka panja no bambo pakana mwati ndikungokhala m'nyumba ngati mphaka zoona chifukwa chani mukulankhula za chipongwe kwa anzanu inetu zikundiwawa kuti ndikulephera kupita koyenda Komanso mwayi ndi omwewu, taimbani foni kwa abusa kuti amupase foni Juniyo timve kuti zili pati za expand ya zovala zija ndi foni. Taimbani foni bambo. Oh yeah, mwandikumbusa timvedi kuti zili pati chifukwa I think it's almost four days now. Yeah, it's four days since we lost those things. It, ndekuti it means kuti nanunso mwakhala mu bathing towel for four days. Oh, that's terrible. ya nde timuimbire junior timve kuti zili pati nayenso ali quiet sakutipanga update nde ife tiziti zili pati tadikirani tiimbe timve
hello adadi foni ya busa ili ndine ndimayenda magemu but i think mukufuna ineyo si choncho inde junior ndimafuna iweyo kumene so nthawi tilibe ndizangolankhula straight to the point okay junior kuno mayi ako atopa ndi kuvala ma bathing towel 24/7 that is siku lonse wiki yonse Ndithu atopa ndi kukhala mu bathing towel ngati samusa and ndi zomveka chifukwa olo ineyo zamba kundinyasa imagine akasamba akuyuza bathing towel kuti azipukute then ayuzanso bathing towel azole sopo chifukwa olo mafuta ozola alibe okubayo anaba ndi mafuta omwe zinapakidwa mu expand ona after that avalenso bathing towel mpaka na mawa nde ii ayi zosakhala bwino timati tifunse kuti pulogalamu ija ili pati zovala zija zapezeka foni yapezeka adadi ndifunse chonchi muli pafupi ndi amayiwo chifukwa zomwe ndikufuna ndinene apapa sizofunika kuti amve nawo ayi titani bwanji ndiwo muchokepo mwauze kuti netiweki kuvuta okay okay ya ndakumva ah, hello hello maju foni ikuthawathawa network nde ndikupita kayi kuseli kwa mpanda ndimvane ndi junior kuti kodi akuti chani koma zikuonesa ngati kuti katunduyo wampeza expand ndi foni zapezeka ndithu mmene akumvekera tadikirani kaye Hey, hello Junior, apa ndili pandekha. Tanena zimene umafuna unene zija. Umati bwanji? Okay, adadi, plani yathu yatheka. Takwanisa kulepheresa ulendo osadziwika bwino wa ku workshop. Komano, foni ya mayi kuno kukubwera ma phone calls ambirimbiri ndipo ena ndi okayikisa. Imagine, ma calls onse akubwerawo ndi ma calls ochokera kwa azibambo okhaokha. Palibe call yochokera kwa munthu wamkazi onse ndi amamuna okhaokha ndiye pali wina wake anamuseva kuti sweet jj ameneyo ndiye akumayimba every hour usiku uja akumatha kumayimba mpaka 20 times koma sindikumayankha eh?
mpaka sweet jj eh, koma ya mayi ako ndi munthu wobalalika kwambiri ndipo mayi ako akhoza kuzandipweteka ineyo eh? kutereku apapa mmene unasungira foni ndi zovala zawo anachita kufasa ngati zenizeni wamva Hey, ndipo she's a snake in the grass akumandiyankhanso zaulemu mokuti masiku awawa akumagona kuchipinda kwathu akumanditungira madzi ineyo okumwa ndisanapemphe ayi kuzizira uku akumandibweresera madzi okumwa but i can't trust her i'm sure she's only desperate kuti alibe kopita poti zovala alibe ine ndithu I'm sure sikuti ndi zenizeni zimene zayi asinthanso zovala zawo zikabwera Hey, pamenepo zalakwika sizoona kuti mayi anga azivala bathing towel nthawi zonse koma it's okay bola talepheretsa ulendo wa ku workshop kumene akanapanga zosayenera so ndimati tipeze mapasiwedi a foniyi apapa ndiwauza kuti anene okha mapasiwediwo akangonena then inuyo mubwere tidzaone limodzi mameseji a mufoniyi tawapaseni foniyo ah okay dikira ndiwapase mulankhulane apapa ndinatuluka kaye ndinali ku- kuseri kwa mpanda kuja kuti timvane paja unanena kuti ukufuna undiuze zina ndi zina zoti amayi ako asamve nde ungondidikira pang'ono masekanzi chabe ya maju junior uyu akuti mulankhulane katundu wapezeka koma akufuna inuyo mumuuze zinthu zina zoonesa kuti katunduyo ndi wathu ta talankhulani naye tapangani hello hello junior nangumva kuti zovala zanga ndi foni zapezeka Zikomo. Ndipo pakufunika chani? Okay. Apapa apolisi akufuna umboni kuti adziwe ngati foni ndi yanudi. Akuti munene mapasiwedi omwe ali mu foniyi. Ikatseguka andipasa ndibwerese. Tiyambe ndi pasiwedi pofuna kupita mu mameseji. Pasiwedi ndi chani? Ee, abale zinthu zake zochititsa manyazi bwanji? iwe junior password yake ndi koma ndinene zoona tangonenani password nanunso eh? apolisi akudikira afuna aziwe kuti kodi foniyo ndi yanu tangonenani password akuti password ya kuma message ndi chani that's all okay it's okay iwe junior password ya kuma message ndi sweet jj
Sweet JJ. Okay. Yatheka. Yasala password imodzi. Pofuna kulowa ku WhatsApp. Ikumafunanso password. Ndi chani?
Ee, koma lero anyway, Junior, ku WhatsApp ndi stupid Brenak. Mpakana stupid Brenak. Anyway, tione stupid Brenak. Okay. mapaswedi onse agwira tathokoza ndibweretsa zinthu zanu anytime tawapatseni foni adadiwo
junior ukuti bwanji ine nde ndisaname panopo mtima wanga nde ukuthamanga zikundiwawa kwambiri there is no way someone can save me as password kunena kuti stupid brainac how how am i stupid eh? what have i done to be called stupid ayi please that is not fair eh? ayi junior ine zinthu zikundiwawa so anyway umati ukufuna undilankhule ukuti bwanji talankhula adadi mapaswedi aja apezeka tsopano inuyo musalankhule kalikonse bwerani ndipo mpano tiyang'ane mameseji achinsinsi mu fonimu mupange changu bye ya apapa nde zili bwino tsopano nthawi yokuti amayi aonekere poyera zonse zobisika tiziziwa ndipo finally tiwalangiza pangani like pangani subscribe so you never miss any video